Hello a chairde, fáilte isteach agus má fhanann sibh ansin soicind tabharfaidh mé menu dhaoibh ach i dtosach báire tá mé ag dul ag inseacht dhaoibh beagáinín faoi na rudaí speisialta atá ar an mbiachlár againn inniu. I dtosach báire má fhéachann sibh thuas ansin tá an portán potaithe againn. So sin feoil portán as Árainn, meascaithe le yoghurt caorach as Maigh Eo, soilire, oinniún dearg, gairleog friochta, beagán sú líomóide tríd, tá cáca baile le beagán duilisc, duillí orgánacha ón nGarraí Glas, atá céad slat suas an bóthar agus beagán cúcamar picilte ar an taobh. Ansin an dara rud atá ansin againn ná na Taco Éisc, sin tortilla gorm bog ó Blanco Niño thíos i dTiobraid Árann agus anuas air tá colmóir as Ros a' Mhíl, domhainfhriochta, slaw dár gcuid féin, harissa mayo agus cucumber pickle freisin. An tríú rud ansin, sin rud atá muid cineál ag triail faoi láthair, cúirséid orgánacha grillte tagtha ón nGarraí Glas arís agus ar a bharr tá beagán de salsa trátaí déanta le céad trátaí an tséasúir ó Beechlawn Organic Farm taobh thoir de Ghaillimh agus ar a bharr tá muid ag triail rud éigin a dhéanamh a ghearrann siar ar an gcur amú beagáinín mar sin tá muid ag déanamh ricotta amach as an bainne a bhíonns fágthaí sa phróiseas déanta caife, abair nuair a dhéanann tú latte agus cappuccino bíonn braonín fágthaí istigh sa chrúsca i gcónaí, tá muid ag baint úsáide as sin agus le finéagar atá déanta againn leis an mbláth sin amach ar chúl an chaife ansin a fheiceas sibh an ceann bán, airgead luachra, tá muid ag déanamh finéagar leis sin agus ag déanamh an ricotta amach as. Agus anuas ar sin ar fad tá mil as an gCeathrú Rua, tá Seid na bhFear ag déanamh na meala thiar ansin ar an gCeathrú Rua agus ar an taobh beidh cuid dár gcuid focaccia fhéinig déanta le salann Acla. Tá anraith álainn againn inniu, anraith cairéad spíosraithe rósta agus tá sé déanta le coriander, cumin agus paprika. Níl sé thar a bheith spíosrach ach tá blas álainn air is tagann sé sin le cáca baile freisin. Agus an quiche, quiche an lae inniu ná cáis ghabhair as Árainn, cál ón nGarraí Glas agus marmalade oinniún dearg agus arís tagann sé sin le duillí orgánacha de chuid Aonghus Chóil Mhaidhc. agus beagán dár gcuid relish trátaí fhéinig. Mar sin, suígí, tabharfaidh mé an menu seo dhaoibh, suígí síos agus is féidir libh theacht suas ag an gcuntar le hordú. Hello a chairde. Mise Diarmuid Ó Mathúna. Is liomsa Pota Café, café beag tuaithe, mar a luaigh Tomás ansin, atá lonnaithe i nGaeltacht Chonamara, i nGaillimh, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Tomás agus le hImbolc as an gcuireadh chun cainte inniu, agus le Raidió na Life, gan amhras, as an méid a dhéantar i gcónaí, le go mbeidh an pobal iontach seo anseo ag EP. An aithris a rinne mé ansin, sin é go díreach mar a chuirimse fáilte roimh chustaiméirí a shiúlann isteach trí dhoirse an chaifé gach aon lá faoi láthair agus muid gnóthach le borradh an tsamhraidh. Cé go bhféadfainn an méid sin a rá i mo chodladh ag an staid seo, mar is léir, má bhreathnaíonn muid ar an méid atá ann, insíonn sé go leor de scéal na háite, agus sin é atá mé ag iarraidh cineál a dhéanamh inniu, scéal na háite a inse dhaoibh. Ós rud é gur sa phobal Gaeilge atá muid, inseoidh mé scéal an chaifé daoibh trí lionsa na bpobal atá fite fuaite le chéile san áit. Agus féach an méid a rinne mé ansin pobal, pobal, yeah. Grma agaibh, grma agaibh. Mura dtaitníonn puns libh, leaids, tá lá fada romhainn. Em, i dtosach báire labhróidh mé faoin bpobal, eh, faoi na pobail uile atá bainteach leis an gcaifé, eh, Mo leithscéal, ar ball, ach i dtosach báire, tá mé ag iarraidh labhairt faoin bpobal as ar tháinig mé, sé sin, an pobal agam féin ag baile i dtuaisceart Chontae Chorcaí. D'fhás mé aníos i dteach tábhairne beag tuaithe, agus is i sráidbhaile beag atá sé, i gConnacáin na bPiolaraí, atá i dtuaisceart an chontae. Ní ceantar Gaeltachta í ná baol air, ach bhí an-dúil ag mo thuismitheoirí sa Ghaeilge riamh, mar sin bhí sé d'ádh orm féin, agus ag mo dheartháireacha agus deirfiúracha ár gcuid meánscolaíochta a dhéanamh trí mheán na Gaeilge i gColáiste an Phiarsaigh i nGleann Maighir. Agus is ansin, i ndáiríre, a thit mé i ngrá leis an nGaeilge, ní mar theanga nó mar ábhar scoile ach mar theanga cumarsáide, is dócha. Is cinnte gur chabhraigh sé go raibh mo mhuintir uilig an-dearfach i leith na Gaeilge agus rinne triúr againn ár gcuid ollscolaíochta trí mheán na Gaeilge freisin. Mar a tharlaíonn sé, ní mé an chéad duine sa chlann le seasamh ar an stáitse, ar stáitse an phobail Gaeilge fiú. Bhí deartháir liom thuas anseo blianta ó shin ag déanamh droch phorn lip léite agus feicim go mbeidh sé sin fós ar an gclár i mbliana, rud atá go hiontach. Ar aon chaoi, an rud atá mé ag iarraidh a chur in iúl leis seo ar fad ná an tábhacht a bhaineann, is dócha, le dearfacht i leith na teanga agus go raibh sé sin sa bhaile againn agus thug mé liom é sin chomh maith le cúlra in earnáil an fháilteachais. Ansin, rinne mé céim sa Chumarsáid trí Ghaeilge in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar an gCeathrú Rua agus chuir mé aithne cheart den chéad uair ar phobal na Gaeltachta agus is beag fios agam go mbeinn ar ais i mo chónaí ina measc blianta níos déanaí. Ar chríochnú na céime dhom, bhog mé go Bleá Cliath agus d'oibrigh mé sna meáin chumarsáide agus le Gaelchultúr ar feadh cúig bliana agus is ansin a chuir mé aithne, is dócha, den chéad uair ar phobal na Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht agus bhí sé d'ádh orm, le linn an ama sin, bheith ag obair in éineacht le daoine cosúil le Fergal, fear uasal thiar ansin, le Raidió na Life agus sin é an chaoi, cineál, ar bhuail mé agus ar chuir mé aithne ar phobal na Gaeilge thuas ansin i mBleá Cliath den chéad uair agus gur thosaigh mé ag caitheamh am sóisialta le daoine ar an gcaoi sin. Ar aon chaoi, cén bhaint atá aige seo ar fad le bheith i do chócaire agus i do bhialannóir, a deir sibh? Bhuel, bhí dúil agam sa bhia i gcónaí, agus in dhá mhíle is a sé déag cailleadh m'athair, agus nuair a tharlaíonn rudaí mar sin, cineál, déanann tú athbhreithniú ar do shaol, agus ba bhunchloch dhom é, cé nár thuig mé sin go dtí go raibh sé imí. So, rinne mé athbhreithniú ar mo shaol, agus bhog mé abhaile ar feadh píosa, agus mar a tharla, ag an am céanna, bhí mo dhriofúr ag cur cistineach isteach, áit a raibh siopa búistéara buailte ar an mbeár ag m'athair fadó, agus bhí siad ag iarraidh cineál gastropub a dhéanamh den bheár agus an seanscéal céanna agus meirg air, bhí siad gann ar fhoireann so léim mé isteach sa chistineach, sciúradh prátaí agus rudaí mar sin ag iarraidh cuidiú leo agus tá mé ag cócaireacht liom ó shin. Bhí an t-ádh liom, chuaigh mé féin agus mo bhean ag taisteal fud na cruinne, foghlaim faoi bhia na cruinne agus ina dhiaidh sin thug mé faoin gcúrsa clúiteach cócaireachta thíos ansin in Scoil Chlúiteach Cócaireachta Ballymaloe. agus i rith an ama bhí mé ag coinneáil súil amach le haghaidh spás caife feiliúnach, agus ag tús na bliana 2020, chonaic mé fógra ag Fíbín go raibh cead pleanála faighte acu le haghaidh caife beag san fhoirgneamh acu agus go raibh siad ag cuartach léirithe spéise. Chuir mé isteach air agus tairgeadh dhom é. Bhíomar ullamh le hoscailt samhradh 2020, ach tá a fhios ag chuile dhuine againn. ar fad céard a tharla in 2020. So, chuir mé an oscailt siar bliain mar gheall ar an bpaindéim agus thosaigh mé ag cur aithne ar na soláthraithe a bheadh feiliúnach don rud a bhí ar intinn agam don chaifé agus ar na daoine thart timpeall orm a mbeadh spéis acu sa chineál sin bia. Rinne mé sin tríd margadh feirme ar líne darb ainm Neighbourfood a bhunú ar an Tulach agus chabhraigh sé liom i ndáiríre féachaint cé hiad na táirgeoirí a bhí ag déanamh rudaí spéisiúla sa cheantar, aithne a chur orthu agus ansin. freisin, na daoine ar spéis leo an cineál sin bia a thabhairt isteach agus cineál tosú ar an líonra agus ar an phobal sin atá mé ag caint air a thabhairt le chéile. Ansin, ar deireadh, théis go leor cur agus cúitimh, d'oscail muid na doirse i mí an Mheithimh 2021. Deirimse gur oscail muid na doirse, is ar éigean go raibh cead againn daoine a scaoileadh tríd na doirse céanna mar gheall ar Covid. Bhí na suíocháin ar fad taobh amuigh. Bhí mé ag caint le daoine maidir le plátaí a fháil agus sceanra agus rudaí mar sin le haghaidh an bhialann. Dúirt siad liom, 'Ó yeah, tá mé in ann deich bpláta a thabhairt chugat anois agus gheobhaidh tú an chuid eile mí na Nollag. B'in mí an Mheithimh. Sin an chaoi a raibh rudaí. Bhí na monarchana ar fad a bhí ag déanamh na rudaí sin as feidhm, mar sin bhí orainn a bheith sách cruthaitheach. So bhí chuile rud ag dul amach i mboscaí ag an tús. De réir a chéile d'aimsigh muid cúpla pláta, d'aimsigh muid cúpla scian agus forc agus chuir muid caoi ar an áit. Idir an dá linn, tá go leor tarlaithe. Mar a luaigh Tomás, roghnaigh dhá eagraíocht éagsúil muid mar an chaifé is fearr ar an oileán seo. Scríobhadh cúpla léirmheas an-dearfach fúinn i nuachtáin náisiúnta agus thugamar go leor daoine le chéile agus bheathaíomar iad. Rud a thugann chomh fada le croí na cainte inniu mé. Mar a luaigh mé ag an tús, tá mé ag iarraidh labhairt faoin gcaifé trí lionsa na bpobal atá bainteach leis an áit, agus tá go leor acu ann agus tá daoine áirithe mar chuid de níos mó ná ceann amháin acu. Ach murach na pobail sin, ní bheadh an caifé ann, agus níorbh fhiú di a bheith ann, is le freastal ar ár bpobal atá muid. An chúis ar thosaigh mé ar an eisiúint ar an gcéad dul síos ná le pobail a thabhairt le chéile. Chonaic mé, i mo shráidbhaile féin, go raibh laghdú mór tagtha ar líon na ndaoine a thiocfadh le chéile sa dá phríomháit inar chruinnigh an phobal i m'óige, sa teach tábhairne agus ag geataí an tséipéil. Tá daoine ag teacht le chéile timpeall ar bhia ó bhí daoine ann, agus thuig mé mar sin an cumhacht a bhain le bia, le pobail a thabhairt le chéile. Tosóidh muid ar an taobh istigh. An chéad phobal ar mhaith liom labhairt faoi ná pobal an chaifé féin, siad sin na daoine atá ag obair san áit. Oibrím go crua le cinntiú go mbraitheann na daoine a n-oibrím leo go bhfuil siad mar chuid de phobal agus go bhfuil tábhacht ag baint lena gcuid oibre. An tseachtain seo caite agus post faighte aici mar bhunmhúinteoir tháinig deireadh leis an tréimhse oibre ag an gcéad duine ar fhostaigh mé riamh í. Tá an chéad chócaire ar fhostaigh mé í fós liom ó d'oscail na doirse. I gcaitheamh na blianta, tá go leor daoine, idir fhir agus mná, óg agus níos aosta, Éireannaigh agus eachtrannaigh, cainteoirí dúchais agus lucht sealbhaithe na teanga, fostaithe agam, go páirtaimseartha agus go lánaimseartha, agus bhí Gaeilge ag gach aon duine acu agus is trí Ghaeilge a d'oibrigh siad ar fad. Leagamar síos seo mar riachtanas ag gach fostaí ón tús agus cé go gciallaíonn sé go raibh orm diúltú do dhaoine thar a bheith cumasacha a d'fhéadfadh cur go mór leis an ngnó ar bhealaí eile, níl aiféal ar bith orm. mar go bhfuil a fhios agam go bhfuil rud éigin speisialta, uathúil le fáil ón bpobal atá tugthaí le chéile againn go hinmheánach in POTA. In earnáil dúshlánach iomaíoch, ní raibh sé éasca ar chaifé beag nua daoine leis na scileanna cuí a mhealladh agus muid in iomaíocht le leithéidí na hóstáin agus na bialanna móra agus na slabhraí agus go leor mar sin. Ach dhírigh mé ar gach rud eile a bhí mé in ann a dhéanamh leis an áit a dhéanamh níos mealltaí is dócha. áit dheas dearfach measúil oibre a chur ar fáil, deiseanna oiliúna a chur ar fáil, uaireanta oibre agus solúbthacht maidir le saoire bhliantúil a chur ar fáil, oiread agus is féidir, in earnáil an fháilteachais, tacaíocht agus tuiscint. Freisin, bím an-trédhearcach le mo chuid foirne faoin gcaoi a bhfuil ag éirí leis an ngnó agus bíonn siad lárnach sa phróiseas déanta cinntí san áit agus sílim, bhfuil an cur chuige sin imithe chun sochair do POTA, fanann daoine linn agus treisítear ár bpobal istigh. Ag leathnú amach beagáinín ansin, an dara pobal ar mhaith liom labhairt fúthu ná pobal an fhoirgnimh ina bhfuil muid. Mar a luaigh mé ar ball, is le Fíbín, an comhlacht léirithe teilifíse agus amharclannaíochta, an teach ina bhfuil an caifé. Teach tábhairne a bhí ann fadó darb ainm Tigh Johnny Sheáin. Tá díon ceann tuí air agus tá sé thar a bheith feiceáileach agus ba é béal dorais le TG4. Bhí sé de fhís agus de mhisneach ag Darach Ó Tuairisc agus ag Fíbín an seanteach tábhairne tréigthe a iompú ina mol pobail agus ina cheathrú cultúrtha. Chuir siad oifigí isteach dóibh féin thuas staighre, d'fheistigh siad gailearaí in seomra thíos staighre agus thóg siad stiúideo mór groí ar an láthair freisin. Ó lá go lá bíonn tuairim is cúig dhuine dhéag ag obair le Fíbín ar an láthair, idir foireann léirithe, eagarthóireachta agus eile. Tá sé an-an-speisialta dhúinne mar sin a bheith timpeallaithe ag pobal atá iontach cruthaíoch, agus tiomanta, agus cuid acu anseo, a Mhaitiú, don tsiamsaíocht trí mheán na Gaeilge, agus is mór againn an tacaíocht dochreidte a thugtar dúinn. Anuas air sin, le déanaí, d'oscail Conradh na Gaeilge an chéad oifig Ghaeltachta acu, agus é istigh in seomra beag in aice linn, ar an mbunurlár, agus airíonn sé go bhfuil, i ndáiríre, de réir a chéile, ceathrú beag cultúrtha le forbairt ar an Tulach. An tríú pobal ar mhaith liom labhairt fúthu ná pobal an cheantair. Idir daoine a bhfuil cónaí orthu ann agus na daoine a bhíonn ag obair gar dhúinn, ar chainteoirí dúchais Gaeilge an formhór acu. Mar a luaigh mé, tá ceannáras TG Ceathair béal dorais linn, agus is mór an tacaíocht iad. Anuas air sin, tá bunscoil trasna an bhóthair uainn, tá eastát tionsclaíoch timpeall an chúinne uainn, agus teach altranais gar dhúinn freisin, agus go leor acu ag feidhmiú trí Ghaeilge. Níl muid ach cúpla ciliméadar soir ó Raidió na Gaeltachta agus na gnólachtaí ar fad atá lonnaithe i gCasla. agus níl muid i bhfad siar ó Indreabhán agus gach a bhfuil le fáil ansin, idir naíonra, bunscoil, meánscoil, ollmhargadh agus go leor eile, gan chaint ar na mílte daoine a bhfuil cónaí orthu gar dhúinn. An chúis go luaim na dreamanna seo ar fad ná go mbraithim go nglacann muide mar fhiontar ról tábhachtach lárnach i dtabhairt le chéile na pobail seo. Tugann muid áit dóibh le teacht le chéile agus tugann muid beatha chomh fada leo le haghaidh imeachtaí. Ó d'oscail muid, chuireamar lónadóireacht ar fáil d'imeachtaí móra de chuid Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Conradh na Gaeilge. Chuireamar blaisíní ar fáil do cheiliúradh 50 bliain Raidió na Gaeltachta, 25 bliain TG4, seoladh Cainéal Cúla Ceathair agus comhdhálacha de chuid Údarás na Gaeltachta. Reáchtálamar seoltaí ealaíon, oícheanta airneáin, seisiúin eolais poiblí, taispeántais chócaireachta agus imeachtaí eile pobail cosúil leis sin. Thart ar coicís ó shin bhí cóisir bheag againn d'fhoireann faoi 15 iománaíochta Chumann Mhícheál Bhreathnach a ghnóthaigh craobh contae A1 san iománaíocht agus os rud é gur muide a rinne urraíocht ar na geansaithe nua acu shíl muid go mbeadh sé go deas cóisir bheag a dhéanamh dóibh freisin. Chomh maith leis sin le dhá bhliain anuas bhí sé de phribhléid againn, pribhléid amach is amach, tuairim is ceathracha ban a thabhairt le chéile le haghaidh dinnéar speisialta trí chúrsa Oíche Nollag na mBan, iad ar fad ag caint is ag comhrá i nGaeilge. An chéad phobal eile ar mhaith liom a labhairt fúthu ná pobal an bhia. Le bheith ionraic libh, tá mé an-bhuartha faoi chúrsaí athrú aeráide. Agus mar gheall air sin, tá cúrsaí inmharthanachta lárnach i ngach a dhéanaimid sa Chafé. Creidim go láidir gur féidir le hathruithe a dhéanaimid inár bpróisis fáis, ceannaithe agus ullmhaithe bia difear ollmhór a dhéanamh don domhan thart timpeall orainn. Chuige sin, ní gá ach breathnú ar an mbiachlár agus léarscáil soláthraithe sa chaifé go bhfeice tú a áitiúil is atá an bia a chuirimid ar an bpláta. Úsáideann muid comhábhair orgánacha oiread agus is féidir, iad ag teacht ó Aonghus Chóil Mhaidhc sa Gharraí Ghlas mar a luamar ar ball, atá cúpla céad slat ón áit. nó céad slat a dúirt mé ar ball, fact checking ansin lads. Ó Beechlawn Organic Farm i mBéal Átha na Sluaighe. Úsáideann muid iasc áitiúil ó Ros a' Mhíl, portán as Árainn, cáis ghabhair as Árainn, mil as an gCeathrú Rua, yogurt caorach as Maigh Eo, salann as Acaill, feamainn as Ros a' Mhíl agus go leor eile. Cabhraíonn sé seo le cúrsaí bithéagsúlachta, cabhraíonn sé, gabh mo leithscéal, le cúrsaí bithéagsúlachta muid a bheith ag úsáid comhábhair orgánacha. Laghdaíonn sé ár lorg carbóin a bheith ag úsáid comhábhar nach dtagann leathbhealach timpeall na cruinne agus gearrann sé siar ar chur amú chomhábhar a ordú i méid, comhábhar a ordú i méideanna beaga ar bhonn rialta agus na soláthraithe buailte orainn. Ach taobh amuigh dhó sin, taobh amuigh de na buntáistí timpeallachta sin ar fad, buntáiste mór eile atá leis an gcur chuige seo ná an buntáiste geilleagrach a bhaineann leis. Tá muid ag cur go díreach le fostaíocht an cheantair, cuid mhór de trí Ghaeilge. Anuraidh, chaitheamar €60,000 ar chomhábhair áitiúla agus tá súil againn an uimhir sin a fhás chuile bhliain. Sé is mó daoine ar féidir leo slí beatha a bhaint amach trí bheith ag díol a gcuid táirgí bia leis an gcaifé, sé is mó agus is treise a bheidh ár bpobal bia i gConamara. Anois, tugann sé sin go dtí an pobal deireanach ba mhaith liom labhairt fúthu. Muide, a chairde. Pobal na Gaeilge. Bíodh muid anseo le chéile i ngarraí i lár tíre nó scaipthe ar fud na cruinne, tá pobal na Gaeilge chomh beo bríomhar agus a bhí riamh. B'in a spreag mé céad lá le tosú amach ar an aistear seo. Bímid ag idirghníomhú ar líne le baill de phobal na Gaeilge as gach cearn den domhan tríd an chaifé. An tseachtain seo, bhaineamar cloch mhíle beag amach dhúinn féin, tá 5,000 duine dár leanúint ar Instagram, áit a mbíonn Gaeilge ar gach aon rud beo a phóstálann muid.

sna cathracha móra taobh amuigh den Ghaeltacht, sin é atá mé ag iarraidh. Agus an rud atá mé ag iarraidh a rá leis an gcaint ar fad faoi na pobail seo ar fad i ndáiríre ná nach mbeadh muide ann murach na pobail uile sin atá muid ag plé leo. Is duine mé atá go dona ag cur muinín i ndaoine eile agus cuirimse go leor brú orm féin chuile rud a dhéanamh ach tá sé foghlamtha agam oiread agus is féidir a bhaint amach.